Hi, my beautiful Igbotic nonos. Yes, your girl is fine. Adị m mma, m na-eme ọfụma. M na-enekwanụ anya ka unu kilie vidio ndị m postu. Otu o si eje, ọ dịghị enyecha m obi mma. Maka m na-etinye m na-etinye ezigbote ike n'imepụtara unu vidiyo ndị ahụ niile and o nwee ihe m chọ ibido ma achọrọ imewe igbo vlog ya pụtara m na-eme vidiyo ihe niine m ga na-ekwu bụ n'igbo m ga na-etinyetụkwu oyibo mana ọ ga na-abụ ị mago ngili igbo you know see ọ bụrụ na ị na-achọ ịmụ ka e si asụ igbo ị na-asụ ngili igbo o nwerọ ihe o mee ngili igbo sokwa n'ife a na-arụ because ị ga-esi na ngili igbo a mara asụ nke bụ igbo okay na-afụ ka ọnụ m si agbakasị ị ma ee echetara m mgbe ahụ anyị na-eto na-asụ Igbo ebe a ị ga na-asụ Igbo ị ga na-etinye oyibo ị mara omeme nwa na otu o si adị ị na-asụ Igbo oyibo ga-abalịlị ya mana since m bido wee mụọ ụmụ m na-asụ Igbo ọ dịzị as if ka brain m na-asị m oyibo abakwana n'okwu ị na-ekwu oyibo abakwana n'okwu ị na-ekwu m ga-eche eche tupu o si m n'ọnụ wee pụta Ụbọsị tata, ana m aga um, ebe a na-ele ihe ebe a na-ele ihe ebe a na-elegasị ụmụ ife ndị ma ụmụ ife ndị ga-adị n'ụlọ ka m je je gote ụfọdụ ihe ndị na-adịrọ n'ụlọ mgbe na-adịrọ anya kịta a ga-agba ista mbilite n'ọnwụ Jesu Kristi mbilite n'ọnwụ Jesu Kristi bụ ista abịa ọ ihe anyị ga-agba mgbe na-adịrọ anya kịta so m ga-edu unu wee jee duru unu wee jee m postu mana ihe m makwa bụ na m ma nwekwa m strength ịbịa na-edit vidiyo na-etinye ya English n'anị ya ị ga-ekiri vidiyo ihe ọbụla ị mụta na ya i were ihe ọbụla ị mata i were channel a bụ ihe gbasakwa channel a bụ n'Igbo m ga na-eme vlog n'Igbo na-asụrụ m Igbo na-eje nke ị na-aghọtarọ ị jụọ m ihe ọ bụ na comment section m kọwalụ gị nke ị ghọtakwanụ ị gwa m na comment section m kọwa gị maka m debe ya n'oyibo o nweghị ihe ị ga-amụta so igbo vlog m a otu m si wee mee ya ka m ga-esi wee postu ya o nwerọ ihe ọbụla m ga-ede n'oyibo maka m mekata dee ofu mkpụrụ ihe n'oyibo ihe ọ pụtara bụ na agwago m gị answer so o nwerọ ihe m na-ede so m ga na-asụ na-asụ ya na-aga gị ma ị na-echika isi gị ị na-asụtakwa ihe m ji sị na m ga na-eme otu a maka mụwa na-amụkwa asụsụ m na-amụ Norwegian asụsụ and m na-ekiri film adị m etinye ya subtitle n'oyibo m na-etinye ya subtitle na Norwegian a na-ahapụ ya ka a na-asụkwa ya Norwegian na m ga na-afụkọta ha naabọ m na-afụ ka e si spell ya Norwegian na-afụ ka e si asụ ya Norwegian otu m si wee na-amụtakwa Norwegian ị ghọtago mụwa n'onwe m na-amụkwa asụsụ nke ya mere m ji wee si otu ahụ wee sị okay na m ga-ebido vlog n'igbo vlog n'igbo bụ ihe niine m ga na-eme m ga na-asụ ya n'igbo mana ama m kọwatara unu ihe ọ pụta achọrọ m ka unu were aka unu wee kọwata ya ka ị mara ka ị na-amụtakwa igbo ka ị na-amụta igbo so akwadosigokwa m ị na-achọ ịfụ ka m dị ka m gosi unu ka m dị unu fụkwa m maka m esokwa n'ife a na-arụ maka akawago m so anyị kwesịrị ekwesịrị m ịga ije gote ihe ka m si wee gbuo mana emechaziri m hapụzi ya gabazie ebe ọzọ maka ọ nwere ebe di m sị m ka anyị jee m hapụzi anyị ncheziwezie gawazi ije egwuregwu maka ụmụazị na obere họlide so ebe ahụ ka anyị nọ kịta ma anyị chọ iyuzu ihe anụwa na-agba okirikiri ebe ahụ ka anyị nọ kịta ya ka m na-egosi unu ma anyị na-echezikwa di m jere ije kwụọ ụgwọ ọ kwụchazi ụgwọ then ọ kpọzie m ma mụnwa na-elecha na-aga ọtago asa asa na-elecha so kedu ka unu mere kee ka unu si akwado easter anụnwa na-abịa easter holiday anụnwa na-abịa ọmụmụ Jesu Kristi ka ekunsi akwado ya ka ekunsi akwado ya oyibo na-abakwa n'okwu ma nsogbu adịrọkwa chetakwa na ọ ngiligbo ngiligbo bụkwa otu ụzọ e sikwa asụkwa igbo ya bụ ị na-asụ oyibo na-abanye ya nwayọọ nwayọọ ha ncha ga na-abụrụzi igbo dịka m si eme kịta anọ m ebe a na-achọ ebe ụmụaka tinyechara isi ka m marụ n'ebe ha tinyere isi je chọba ha maka ị hapụ ha agbagharịwa ebe niile na-egwu egwu ihe mere chetakwa na m sị unu kiriwe vidiyo ọzọ m nwere ebe a maka unu na-ekiri ya unu ga-amụtakwa asụsụ ọ ya mere m ji wee tinye ya enwekwanụ m vidiyo ndị nke m ga-etinyekwara unu ka unu na-ama mana afụ m na ọ bụrọ mgbe niile ka a na-agụ akwụkwọ wee sị ka m wetakwa ihe dịka igbo vlog anọ m ebe a na-ekiri onwe m eluzugokwa m weight ya bụ na agbadago m obele agbadago m obere unu aghọtago ụmụaka na-agbagharị ebe niile mụ agbadago na-ekiri onwe m na-ekiri afọ m agbadago ma m chọkwuru ịgbada maka ọ bụrọ otu a ka m rabụ agbada m karịa ihe dị otu a mana nna ha nwa na-enene onwe m na-elecha oyewa oyewa na-enene onwe m di m jere ije je kwụọ ụgwọ ihe ahụ jizoro staịlụ na-enenegodu onwe m na-elecha na-agagharị ndị nke a bịara inye m nsogbu m chụpụ ha sị ha pụwa ha pụwa ha pụwa biko ka m lechaba onwe m na ha anọchigoro m anya egotechago ihe tiketi anyị ejebezie wee sị ka m nenekwa onwe m ọzọ fon wee fụọ na-agbaziri ihe a so anyị abanwana anyị abanwana ya bụ ya bụ ihe anyị gakwa n'elu elu elu elu ya ọ were ọ tọkwala ụtọ ọ tọkwala ụtọ mana akwara m enetu anya ana maka m netu anya ana ụjọ dịka ụjọ na-atụ m ya bụ ekwe m enetu anya n'ala gwanụ m ma a hụrụ ụdịrị vidiyo anụnwa n'anya ọ bụ na ụnụ hụrụ ya ka m na-ewetakwa ya bụ igbo vlog ngwanụ nụ jee kiriwanụ jee mụwanụ mụọnụ igbo mụọnụ igbo bye bye na anyị ga-afụ emesịa emesịa o emesịa na anyị ga-afụkwa ọzọ bye bye